boma la udf ndi bakili muluzi akanagula makope ku malawi konkuno akanaononga 800 million kwacha koma anachita spend 5.3 billion nkhani itaphulika makope sanabwezedwe boma linamanga sam mpasu koma ndalama zinapita now tikumva amaryllis hotel pension fund inagula ndalama zinaperekedwa eni ake anabweza ngongole thereafter ogula asintha chiganizo akufuna ndalama zawo tiyerekeze munagula galimoto then mukupita kwakugulitsa after 2 months ndikudzabweza chifukwa galimotoyi yadula kwambiri pamene mmasaina contract simunaone kudula komanso ndalama anaononga palibe chomwe mungachite chifukwa sanakupiseni mthumba 2023 lazarus chakwera anagula fetereza ku romania 200 billion fetereza sanafike ndalama zinabedwa 2013 boma linalipira ma ghost companies mamillion dollars in billion kwachas majombo anagulidwa ku polisi modula anthu analira koma ndalama sanabweze kunoku ma mabiliyoni ndi matrilioni anasowa and moreover chakwera anagula fetereza ku fisheries ya ku namibia inuyo munaona kuti fetereza akugulidwa ku fisheries 170 billion inaperekedwa ku nendongo kampani yowedza nsomba feterezayonso sanafike so ndi chikhalidwe cha boma kugula zinthu modula amasiya matishu konkuno kukagula ku china modula even matoothpick amagula ku south africa wali amagulidwa kwa nick chakwera modula mu nthawi ya muluzi farook gani amachita supply nkhuku ma department achitetezo pa mtengo odula posachedwa analiza kwa chakwera anampasa contract ku ministry of health amachita supply panado modula mukachita kafukufuku mupeza kuti chilichonse chimene akugula kuboma akugula modula mwachitsanzo njanji ku nsanje inachoka 48 billion 2020 anachoka apm njanji imeneyi amachita construct nda mota engil budget 48 billion chakwera anayikweza kufika 128 billion anangomanga 5 km kodi ndalama zinabwezedwa tikutaya nthawi ndi amaryllis hotel tikhoza kulira kukopa nyanja koma ndalama sizibwerera funso nkumati pamene timagula sitimaona kuti adula ndakuwuzani kale kunena kuti kuyambira nthawi ya muluzi bingu joyce banda apm chakwera takhala tikugula zinthu modula talowani mafailo aboma mupeza kuti matishu eneniwa mukapita ku ndirande mukapeza 1000 imodzi koma iwowa akugula 3000 tikumanga chithaphwi hotel taononga 135 billion tikufuna 15 million dollars to complete the building only and we are busy complaining about amaryllis 5 star hotel tinagula sigelege hotelo valuation 8 billion koma tinaigula 21 billion ndiye timayenera kuti ndi chizolowezi cha boma kugula zinthu modula ngakhale ndikunena pano akugula zinthu modula kodi fetereza sanagulidwe ku butchery ndalama zinabwerera munalephera kubweza makope ku fieldyork ya ku britain 5.3 billion inapita munalephera kutenga mabilioni a fetereza ku ku fisheries and even ku butchery bwana anu a faruk gani wale wa nick chakwera mumagula modula njanji ya 48 billion ku nsanje munaononga 128 billion komanso sinathe nkhani imeneyi ya njanji nsanje marka railway project kukafika ku blantyre sikusiyana ndi chithaphwi hotel chifukwa aboma la mcp atabwera 2020 anapeza budget

pachithaphwi hotelo anaika budget 43 billion anaikweza kufika 78 billion ndikunena pano 135 billion awononga kale hotelo sinathe posachedwa alemba kalata ku reserve bank akufuna 15 million dollars that is almost mukasungulwa kumayeko 26 billion nde tikudabwa kuti tikulimbana ndi amaryllis hotelo 128 billion hotelo inatha kale ayigula akamba kuisa ntchito iyamba kubweza tinaononga 128 billion ku nsanje railway project sinathe a vitumbiko mumba ndi anzawo anangomanga 5 km no public inquiry in addition taononga 135 billion pa chithaphwi hotel ku blantyre tikufuna 15 million dollars timalize building tikhala tikuonongabe ndalama pa chithaphwi hotel

lazarus chakwera anapepesa ku mtundu wa malawi ndikulonjeza kuti akawina chisankho 16 september adzachotsa osokoneza sanatiuze kuti adzabweza mabiliyoni chifukwa amadziwa kuti sizingatheke agreement is an agreement mukapita kumsika ena akugulitsa tomato 700 kwacha 200 komanso ena 50 kwacha iweyo ukasankha wa 700 don't blame ogulitsa you go to a pub same location mitengo ya mowa yosiyana kasitelo yemweyo 2000 ena 3500 ukagula kasitelo okwera mtengo that's your own choice don't blame barman nde tikudabwa ena ali busy ndi public inquiry pankhani ya amaryllis kumaononga ma allowance akuti hotelo yadula mbuyomu munagula makope panado adiveri fetereza modula vuto sogulitsa koma system parliament imapereka mabiliyoni omangira misewu chaka chilichonse mwachitsanzo rumphi chitipa road makanjira lakeshore ndalama zimapita kuti misewu yosatha kuyambira 1994 mpaka lero mukachita check every budget amaika ndalama zomangira msewu wa makanjira amaika ndalama zomangira msewu wochoka ku rumphi nyika mpaka nthalire amaikanso ndalama zomangira lakeshore road koma misewu imeneyi kuyambira 1994 mpaka lero zaka 32 sinathe ndiye timafunsa kuti ndalama zimapita kuti anthu andale akhala akugula zinthu modula sanayambe ndi amaryllis hotelo anthu akuti kuti ayi amaryllis hotelo ndiyodula that's fine ndiye timafunsa kuti chithaphwi hotelo siyodula chithaphwi hotelo pa clock tower sinathe tapitani mukaone aononga 135 billion building sinathe 43% construction akusaka 50 million dollars ku reserve bank nde timafunsa kuti kodi chithaphwi hotelo siyodula anagula hotelo sigelege ya 8 billion anayigula 21 billion marka railway road marka railway project 48 billion inakwera 128 billion zikutanthauza kuti boma ndi chizolowezi amagula zinthu modula aphungu a nyumba ya malamulo cdf amagwiritsa ntchito yachi kupita m'midzimu anthu akusowa madzi akumwa mabridge ogumuka anyway kabwezeni hoteloyo as you wish koma ndalama simukaipeza mukasume ku khoti tinagula hotelo modula tikufuna tibweze ndalama jaji akakufunsani kodi yusufu anakupisani m'thumba akuti no ndazindikira mochedwa kuti hotelo ndiyodula okay then vuto ndi chani ogula kapena ogulitsa signature munasayina nokha ndalama munatulutsa nokha pomaliza kenyatta nyirenda adzapanga oshauti and terminate the proceedings with cost nkhani ya amaryllis hotelo sikusiyana ndi fieldyork 1989 tinali ndi reserve bank governor wa malawi congress francis pelekamoyo iyeyu anasankhidwa ndi kamuzu banda 1989 ngati reserve bank governor boma litasintha 1994 bakili muluzi sanamchotse anamusiyabe kuti amalize contract inu mukudziwa kuti mu nthawi imeneyi kunali sukulu yaulere amagawa makope ndi zolembera zaulere so aboma anaganiza zogula makope ku britain ku kampani yotchedwa fieldyork anauza reserve bank ndikufuna mutumize ndalama ku akaunti ya barclays bank anawapatsa account number 103 65 505 akaunti imeneyi inali ya fieldyork company imene imachita supply makope now francis pelekamoyo anapereka ndalama kudzera ku reserve bank 3.1 million dollars atachoka contract yake inachita expire anayamba kuulula mana kuti ayi boma lagula makope ku britain komatu makope amenewa akanagula kumalawi kuno akanaononga 800 million kwacha koma iwowa akagula ku britain pa mtengo wa 5.3 billion tikukumbukira nkhani imeneyi inapita ku khoti udf inachoka pa mpando bingu wa mutharika anamanga minister of education sam mpasu mboni ya boma anali francis pelekamoyo iyeyu ndi wa malawi congress atachoka mboma anayamba kuulula kunena kuti a sam mpasu anagula makope ku britain koma makope amenewa akanagula kumalawi kuno tikanaononga 800 million kwacha koma taonani taononga 5.3 billion a sam mpasu anamangidwa ndalama sizinabwezedwe amalawi kodi pamenepa olakwa anali a mpasu chifukwa francis pelekamoyo as reserve bank governor ndi amene anachita authorize the payment iye ndi amene anasaina kuwauza antchito ake kuti tatumizani ndalama izi 3.1 million dollars ku britain akaunti iyi anali francis pelekamoyo koma iye yemweyi anasintha ndikumanena kuti ayi a sam mpasu ndi amene anachita authorize kuti ndalama zipite ku ku britain ku barclays bank now ndimvetsetsani pamenepo i'm not saying kunena kuti a mpasu anali osalakwa koma the deal inali ya anthu onsewa francis perekamoyo as reserve bank governor anachita payment analinso olakwa chifukwa ngati anaona kuti ndi zolakwika akanangopanga resign ndikuchoka koma iyeyu anapereka ndalama ku britain akudziwa kuti ndi zolakwika akudziwa kuti makope akugulidwa modula anachita authorize the payment then after 12 years anapita mu court ngati mboni ya boma ndikumaulula zinthu zimene iyeyo anapanga nawo and today anthu amene akulankhula za amaryllis akuchita kutumidwa ndi george jim george jim mafuta mwale komanso ku reserve bank kuli mzimayi na jeya ngosi onsewa ndi a mcp anthu amene wawa anavomereza kunena kuti reserve bank inavomereza kodi inavomereza ameneyi mafuta mwale komanso george jim anavomereza tiye tigule amaryllis hotel just from nowhere a mafuta mwale contract yatha a george jim anawachita suspend analemba kadi yabodza kufuna kuchotsetsa anthu ntchito then anachotsetsa ntchito from there anaba 11.5 billion ya pension fund koma anthu amene wawa ndi amene achita finalize kuti amaryllis hotel igulidwe then akubwera ndikuyamba kuchita feed information kumanena kuti ayi amaryllis hotel yagulidwa pa mtengo wakuti wakuti now tikafufuza bwinobwino tipeza kuti new reserve bank governor george partridge wangosankhidwa kumene maybe january amene anali reserve bank governor ndi mafuta mwale and payment ya 90 billion inaperekedwa mu december mapepala ali nawo amene achita authorize ndi mafuta mwale lero mkulu ameneyu pamodzi ndi george jim onsewa amachokera ku mchinji ndi anthu aku mchinji amenewo a malawi congress party ndiye akubwera anachita okha authorize the payment ya 90 billion kuti amaryllis hotel igulidwe thereafter akubwera ndikumanena kuti ayi amaryllis hotel njodula okay akupanga blame ndani mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikiritsani ma filling station
a reserve bank akumvetsa chisoni alemba kalata ku pension fund ndikumawauza kuti taganiza kuti mubweze ndalama komatu iwowa ndi amene avomereza poyambira agulani hotelo ili bwino a pension fund anapereka ndalama and reserve bank inachita authorize mafuta mwale amene george jim na jeya ngosi onsewa anali mgulu lovomereza kuti hotelo igulidwe and today achotsedwa ntchito akubwera kumachita feed information chifukwa anthu onsewo amene akunena za Amaryllis information akutenga kwa George Jim that is why akungotchula anthu akutchula uyu kutchula uyu koma you cannot see them mentioning George Jim chifukwa george jim ndi amene waononga ndalama za pension koma sakutchulidwa onse akungoti ayi wakuti wakuti osatchula george jim why ndiye timaona kuti nkhani imeneyi ya pension fund sikusiyana ndi fieldyork a sam mpasu a pelekamoyo a francis pelekamoyo reserve bank governor anagula makope ku britain anagula makope ku britain pa mtengo wodula 3.1 million dollars mukaisungunula ku malawi 5.3 billion a pelekamoyo contract yawo inatha 1995 ndikubwera ku nyumba anayamba kuulula aa iyayi a mpasu komanso a safuli principal secretary wa ku ministry of education time imeneyo anagula makope modula 5.3 billion komatu makope amenewa akanagula kumayeko makope a dzuka akanagula 800 million kwacha bingu wa mutharika anagwiritsa ntchito uh, francis pelekamoyo mpaka anamangidwa a sam mpasu 2 years in prison leronso tikuziona zimenezi through george jim mafuta mwale na jeya ngosi onsewa amavomereza tagulani amaryllis hotel lero asintha akuti akuti ayi amaryllis hotel ndodula okay komatu ndinu amene mas- masayina makontrakt amenewo kuvomereza maziyendetsa mwachinsinsi lero mwagula hotelo kale ndalama mwapereka kale ndiye mukubwera ife mwachotsedwa ntchito aya ife sinagule hotelo agula ndi a dpp inuyo mwachoka liti a mafuta mwale achoka liti ku reserve bank george jim wachoka liti ku pension fund so the best way kasumene ku koti munagula hotelo wodula mukufuna ndalama akubwezereni koma majaji akukanirani ndithu akuuzani kuti munthu ameneyu sanakupiseni m'thumba anakuyika mtengo its like ah, ndikugulisa nkhuku pa mtengo wa 30000 wina waimapo akugulisa nkhuku ngati yomweyo 70000 nde iweyo ukusiya nkhuku ya 30000 n'kukagula 70000 vuto si ogulitsatu vuto ndiweyo amene ukagula nkhuku ya 70000 ya 70000 ukuiona akuluakulu history is the best teacher